wa ba kelen de bɛ bɔ o la a n'a ye kɛmɛ ani mugan sɔrɔ sisan a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma ka kɛ fila ye ni mun filɛ nin nin de ye ɛɛ mi saga ani misi ni ɲaamɛ o jaga bɔ cogoya ye a bɛ mun fɔ bagantigiw ye n'i bɛ fɛ ka ala ka hakɛ bɔ ka ɲɛ yɛrɛ de i bɛ karamɔgɔ de wele mhm. ka taa i ka wɛrɛ kɔnɔ n ka misiw filɛ nin mhm. a jaga kan ka kɛ joli a jate n m'a fɔ k'i k'a di karamɔgɔ ma dɛ mhm. nka a k'a jate a jaga ye nin de ye a kan ka tɔmɔ cogo mun na a k'a tɔmɔ k'a d'i ma ten a k'a kɔ don banna n'i y'a dɔn ko a n'a ka kan walima cogo mun don o y'i ka ko ye nka ale k'a jate k'a d'i ma n'o kɛra i bɛ se k'i ka jaga bɔ i ni ala cɛ bɔ ko ɲuman na n'i ye sagatigi ye taga ni karamɔgɔ ye i ka saga wɛrɛ kɔnɔ a ne ka sagaw filɛ a jagako kan ka kɛ cogo jumɛn na a k'a jate k'a d'i ma mun b'a to i k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na n ma bagantigi ye ko mun bɛ nin kɛ nka a kɛcogo ɲuman ye nin de ye ka d'a kan ala ka hakɛ don bagantigi caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ taa k'u ka baganw jate a jaga kan ka bɛn mun ma o bɛ taa wari de compter k'a di mɔgɔw ma nin fana ye fili juguba ye i b'a jaga bɔ bagan de la i b'a bɔ bagan de la a tɛ bɛn i ka hali taa jɔ ni bagan ye bon ne ka misi filɛ nin mhm. awɔ karisa n k'a d'i ma jaga la i b'a feere n ma joli o tɛ bɛn i k'a di ni feere sarati ye a tɛ bɛn i k'a di ni feere sarati ye nka i b'a sɔrɔ misitigiw caman bɛ yen o tɛ fɛ u ka misi ka bɔ u bolo mhm. o b'a préférer ka wari bɔ o tɛ fɛ misi yɛrɛ ka bɔ ni mun filɛ nin tɛ bɛn sariya la dɛ ka kɛ e bɛ ka taga fɔ misitigi e ka misiw jate misiden bi saba bɛ e bolo a jaga ye misiden kelen ye donc misiden kelen kan ka bɛn wa bi naani ma o la e ka wa bi naani bɔ e kunna k'o di mɔgɔ ma ko n ka misi jaga i ka misi jaga tɛ dɛ wari jaga bɛ bɔ wari la cogoya mun na bagan fana jaga bɛ bɔ bagan na o cogo kelen de la o la n'i y'a bɔ hali a tigi k'a feere i ma dɔnnikɛlaw ko k'a tɛ bɛn ka d'a kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu a delila ka yɛlɛnkanfɛn dɔ di jihadu kɛli kama kɔfɛ a nana yɛlɛnkanfɛn in a ma ladon ka ɲɛ umaru nana a ɲɛna a y'a di mun ma k'a b'a san o bolo a taara alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko maa mun bɛ segin a ka saraka la k'o bɛ i n'a fɔ wulu mun fɔɔnɔla ka tila ka segin k'a ka fɔɔnɔ dun alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam wulu mana fɔɔnɔ ka tila k'a ka fɔɔnɔ dun ɔ ko maa min bɛ saraka bɔ k'a di ka tila ka segin o saraka kelen in ma ka a lasegin a yɛrɛ ma k'o n'o ye kiti kelen o la nin mun filɛ dɔnnikɛlaw ye nin waleya in don o de kɔnɔna la k'a fɔ n'a dila mɔgɔ dɔ ma a man kan e kɔni e mun y'a bɔ e k'a feere fo n'a y'a sɔrɔ o y'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi tilala ka n'a feere ma nka e mun y'a di e ka tila ka i bolo jɔ a kɔrɔ tuguni k'a minɛ k'a wari di nin ye fɛn ye fɛn mun bɛnnen tɛ o la a bɛ n'a fɔ i b'a la ka janfa kɛ ala ka sariya kɔnɔna la o kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ bagantigiw n bɛ mun fɔ aw ye a ye dɔnnikɛlaw wele ka taa a ka wɛrɛ kɔnɔ a k'a jate a jagaw kan ka ta ta cogoya mun na u k'a ta ten k'a jate k'a d'aw ma a kan ka di di cogoya mun na aw yɛrɛ k'a di ten farati tɛ mun na namara tɛ mun na o de ye nin ye wa ala ka diɲɛ sɔrɔli sababu bɛ nin de la an kana ɲinɛ k'a fɔ ko ni ala taala ye fɛn o fɛn mun di jɔn ma n'i ma se k'a kɛ ka alijinɛ ɲini fɛn barikaman tɛ ni ala ye fɛn o fɛn d'i ma n'i ma se k'a kɛ ka alijinɛ ɲini fɛn barikaman tɛ ni nafolo dil'i ma bagan nafolo don n'i ma se ka alijinɛ ɲini n'a ye fɛn barikaman tɛ i ka alijinɛ ɲini sira la belebele ye duman ye ala ye mun wajibiya i kan a la i b'o de bɔ k'o di ala kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam hadisa kudusi kɔnɔna la ko alahu taala ko wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi ko ale ala ka jɔn tɛ a yɛrɛ masurunya ale ala la ni foyi ye mun ka d'ale ye ka tɛmɛ a ye mun kɛ wajibi ye a kan o de kama a ka jaga bɔli o y'i ka ala ka diɲɛ sɔrɔ siraw la belebeleba ye wa i ka nafolo barikaya taamasiyɛn dɔ ye n'i sera ka ala ka hakɛ bɔ k'a di a la ka alijinɛ sɔrɔ ni a ye o la an bɛ ala taala deli ala k'o nɔgɔya nafolotigiw bɛɛ ye ami ami an balimaw nin bɛ dan sigi an ka sigida fɔlɔ la a kana cɛ janya n'ala sɔnna an bɛ sigi sɔɔni an bɛ taa sugu kɔnɔna na ka na
Sacom Pro walasa ka aw ka feerefɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw jagokɛlaw cakɛdaw Sacom Pro bɛ sira nɔgɔya aw ye sɔngɔ damatɛmɛ diya dan na aw ka publicitéw telew kan ani ka taa ja ta fo aw jabala la ou bien ka anw ka émission dɔ jukɔrɔmadondon aw kana sigi bilen a ye nɛgɛjuru banban

tayib alhamdulilah wasala allah wasalam ala rasuulillah ala k'an bɛn sawaba ma eh, jaga bɛ sɛnɛfɛn na i n'a fɔ an ye bagan nafolo fɔ cogo min na ko jaga b'o la sɛnɛ nafolo jaga bɛ o fana la o cogo kelen na walasa jaga ka wajibiya sɛnɛ nafolo la saritiw dɔw bɛ yen dɔnnikɛlaw y'o fɔ a la a sariti fɔlɔ ye jumɛn ye alikitiyat a k'a sɔrɔ sɛnɛfɛn don mun bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye kelen a filanan al-idikhar a ka kɛ sɛnɛfɛn ye mun fana bɛ se ka mara ɔ sariti wɛrɛ bɛ yen dɔnnikɛla dɔ y'o fara a kan jango malikiya ka madabu la o de ye alikilu waliwazin a ka kɛ fɛn ye fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ a bɛ suma soit pani na sumani ye n'o ye an ka gongo ka sumali ye mhm. wali a ka kɛ mun bɛ da kilo la k'a suma mhm. ni mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔ ye o fara kan k'o kɛ saritu ye mhm. o la nin dafalen don sɛnɛfɛn minnu na jaga b'olu de la n'an ko an b'o lajɛ an fɛ yan i b'a ye kaba malo ɲɔ alikama nin saritu in dafalen don olu la ani tamaro ani eh, ɛrɛzɛn jalan tamaro ani ɛrɛzɛn jalan n'i y'a lajɛ saritu dafalen don olu fana la o de kama dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko ninnu de ye fɛnw ye jaga bɛ bɔ mun na sigida bɛɛ ni a ta don nka anw fɛ an ka sigida la n'o ye mali ye ani mali eh, nɔnkan jamanaw i b'a sɔrɔ an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malo la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kaba la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔ la a kɛra saɲɔ ani binbiri ye o ɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ b'an bolo olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye nin mankutu dafalen don mun na ɔ o cogoya kelen fana la ɛɛ sɛnɛfɛn wɛrɛ mun bɛ an bolo n'an bɛ se ka mun k'an ka balo ye alikama o bɛ fan dɔw la nk'o tɛ anw bolo mali la yan ka caya nka a bɛ yen dɔɔnin o la alikama fana bɛ don nin hukumu kɔnɔna la nin mankutu dafalen don olu de la a bɛ se ka kɛ balo ye kelen a bɛ se ka mara a bɛ suma kilo ni paniw na ni mun filɛ nin ne ni mankutu dafala sɛnɛfɛn minnu na jaga b'olu la nka n'i y'a lajɛ saladiw a bɛ sɛnɛ nka ni mankutu ma dafa a la saladi tɛ se ka mara k'a ka san kɛ maralen a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye o bɛ cogoya mun na legimu ani fɛn wɛrɛ tɔ ninnu fana b'o cogoya kelen na o bɛ cogo mun na lemurubaw bɛ ten can don a dɔw sɔngɔ ka gɛlɛn nka o bɛɛ n'a ta a tɛ se ka mara a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka balo ye n'i ye olu feere ka wari mun sɔrɔ olu la jaga b'o de kɔnɔna la san mana yɛlɛma nka k'a fɔ ko olu yɛrɛ jaga ka bɔ sa o tɛ sariya ka ɲini fɛn ye sariya ye jaga wajibiya minnu na minnu bɛ mara a bɛ se ka kɛ balo ye wa a bɛ suma ka fara o kan ninnu de ye mankutu ye n'o sɔrɔla sɛnɛfɛn minnu na jaga bɛ wajibiya a la o sɛnɛfɛnw fana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko laysa duna khamsati awsuqin sadaqa ko sɛnɛfɛn minnu fɔlen filɛ nin mun bɛ wisugu duuru jukɔrɔ ko saraka tɛ o la kɔrɔ ye jaga t'o la n'a jiginna wisugu duuru jukɔrɔ a wisugu bɛ jate cogo jumɛn na an ka bi tile in na sumali bɛ kɛ ni kilo de ye ɔ ni sumali bɛ kɛ ni kilo ye an bɛ a jate kilo hakɛ joli la dɔnnikɛla dɔ bɛ jate kɛ ko wisugu duuru o kan ka bɛn kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru ma kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru o la kɔrɔ de ye k'a fɔ jaga tɛ kaba la a tɛ malo la a tɛ ɲɔ la fo a ka se kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ani kilo bi duuru ma o kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ni kilo bi duuru n'a sela o ma mun y'a jaga bɔ cogoya ye cogo fila b'a la o bɛ segin ka taga ale yɛrɛ cogo ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛfɛn don e kɔni y'a turu dugu ma nka sanji de bɔra sanfɛ k'a gosi ou bien ji woyo don i ma fɛɛrɛ foyi kɛ ji nali la a kan o la i b'a tilan tilanyɔrɔ tan ye ka tilanyɔrɔ kelen k'o di Allahu taala ma nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛfɛn don e y'a don dugu la e yɛrɛ tilara ka ji ta k'a las'a ma wali i ye ji san i n'a fɔ misaliya bolo ma an ka eh, malo sɛnɛyɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ ji san de o kɔlɔn kɔnɔnaw la mɔgɔw bɛ ji san de e ye ji san de k'a k'a kan o lahalaya la n'i ye fɛn mun sɔrɔ i b'a tilan tilanyɔrɔ tan ye i bɛ tila k'o tilanyɔrɔ tan in kelen fana tilan fila ye o tilancɛ o de y'a jaga ye n'o ye tilan tan tilancɛ ye ɔ o la ni i ma i ma ji kɛ mun kɔrɔ fo ala ka san jigilen de kɛla a la o ye tilan tan kelen ye nka n'i ye ji k'a kɔrɔ o ye tilan tan kelen tilancɛ ye nin ye sɛnɛfɛnw jaga bɔcogoya ye ala ka faamuko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye
n'an bɔra o kɔnɔ n'an bɔra jaga kɔnɔna na an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko sufɛ seli k'a waati la fasamanti yɛrɛ ye waati jumɛn ye sufɛ seli wagati la fasamanti o ye fajiri magɛn wagati de ye ni su tɔ tola a tilan saba kelen ye ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallama a furumuso aisha tun b'a langali anw ye ko alakira ye nafila seli wituru seli su daminɛ la a y'a seli su camancɛ la nka a ka wituru seli nana laban fajiri magɛn wagati de la n'o ye su laban ye o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ wagati sɔrɔli tɛ mɔgɔ mun degun i k'a bila su laban na fajiri magɛn wagati la o wagati la allahu taala ko ko wa bil ashari hum yastaghfirun ko fajiri magɛn wagati la ko mumini ɲumanw ni ala ɲɛsiran jɔn olu bɛ yafa deli ala bolo ni a lajɛ san wagatiw cogoya kama o bɛ falen falen kɛ mun kɛ ani o bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɛ ɛriw dɔw bɛ ɲa a la kuma dɔ la ɛri dɔ tɛ ɲa a la kuma dɔw la nka an kɔni ka mali kɔnɔna la yan bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma k'a daminɛ su mana se deux heures trente ma ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma i b'a sɔrɔ o de ye su tilan saba laban ye ka caya o kɔrɔ ko o wagati wulili o de ye fɛn kanu ye ala k'an bɛn sawaba ma
n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ale selila a bannen kɔfɛ seli la a y'a dɔn k'a fɔ ko sɔfɛ dɔ b'a ka fari na k'ale ka seli kiiti bɛ cogo di
tayib ala k'an bɛn sawaba ma maa mun ye sɔfɛ ta i farikolo la wali i ka fini na wali i seliyɔrɔ la i donna seli kɔnɔ n'a ye n'i bɔla a kalama k'i to seli kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sɔfɛ bɛ fɛn mun na i bɛ se k'i yɛrɛ waraka ka bɔ o la k'a sɔrɔ i lɛbu ma bɔ i ma fɛn kɛ mun bɛ seli saritiw tiɲɛ sariya b'o de ɲini i fɛ fɔlɔ o kɔrɔ ye jumɛn e tola seli kɔnɔna na e hakili jiginna a la k'a fɔ ko a ko sɔfɛ bɛ n ka gileki in na nka e b'a dɔn gileki wɛrɛ bɛ nin jukɔrɔ o la gileki min bɛ sanfɛ de nɔgɔ b'o la i b'o gileki in bɔ k'o fili mun b'a jukɔrɔ i sutaralen don n'o ye ka ban i bɛ tɛmɛ n'i ka seli nin ɲɔgɔn kɛra ala kira la sallallahu alaihi wa sallam kira tun bɛ seli n'a ka samara y'a sen na don dɔ la a nana i to seli kɔnɔna la a y'a ka samara bɔ sahabaw y'a ye o cogo la mun kɛ sahabaw fana y'u ka samara bɔ kɔfɛ a nana sɔrɔ k'a fɔ sahabaw ye ko ala ye jibila de ci ale ma k'a ladɔnniya k'a fɔ ko nɔgɔ tun b'ale ka samara la o de kosɔn ale fana y'a ka samara bɔ ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o la dɔnnikɛlaw ye nin ta ka bɔ o hadisa de kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ fɛn don i bɛ se k'i bɔra ka i waraka mun na ka bɔ i b'i waraka ka bɔ a la k'i to seli kɔnɔna la kelen lahalaya filanan ye jumɛn ye a ka kɛ fɛn ye e tɛ se k'i yɛrɛ waraka ka bɔ a la cogo si la fo i ka seli tigɛ de n'o kɛla i bɛ seli tigɛ de misaliya bolo ma n'a kɛla k'a fɔ ko eh, sɔfɛ kɛla i ka kulɛti la k'a sɔrɔ fini wɛrɛ don don kulɛti min bɛ jukɔrɔ sɔfɛ b'o la e y'o dɔn k'i to seli kɔnɔ e dun tɛ se k'o bɔ cogo si la halasi i bɛ seli tigɛ de n'i ye alimami ye i bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka na jɔ i jɔyɔrɔ la ni mun filɛ nin nin ye lahalaya filanan ye n'o de ye seli bɛ tigɛ mun na lahalaya sabanan ye jumɛn ye i ma bɔ a kalama fewu k'i to seli kɔnɔ fo i tilala seli la yala i bɛ segin seli kan wa wali i tɛ segin seli kan kumakan fila dɔnnikɛlaw bolo a kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye i tɛ segin a kan munna i tɛ segin a kan olu ko ko alakira sallallahu alaihi wasallam nɔgɔ tun b'a ka samara la don mun na n'a selila a ye seli yɔrɔ mun kɛ ni nɔgɔ ye k'a ma segin o kan o la ni seli tun bɛ tiɲɛ ni nɔgɔ tali ye ko kira tun ka kan ka segin seli yɔrɔ mun tɛmɛna a ye jɔkɔ kelen mun seli o kɔrɔ a y'o seli ni nɔgɔ a bɛ seli a bɛ segin o kan nka ala kira ma segin o kan sallallahu alaihi wa sallam o kama olu ko n'i m'a dɔn fiyewu fo i bɔla seli kɔnɔ segin kɔ t'i ma ka d'a kan i tun t'a dɔn ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ala yafala ale mantow ma o ka filiw la k'a bɛ don o hukumu kɔnɔna la. nka kumakan filanan wɛrɛ bɛ yen dɔnnikɛlaw ka kumakanw na o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ n'i bɔla a kalama i tilalen kɔ seli la k'a sɔrɔ seli wagati ma ban fɔlɔ i bɛ segin a kan ni seli wagati ma ban i bɛ segin seli kan mun na olu y'o kumakan in fɔ. o ko halisa alakira sallallahu alaihi wasallama a ka samara bɔ in na ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ samara bɔlen ka seli k'o tun bɛ kɛ ko ɲɛlen ko kira tun t'a bɔ a tun b'a fɔ n bɛ seli kɔnɔ a to n ka nin seli kelen kɔni dafa nka n'i y'a ye alakira y'a bɔ sallallahu alaihi wasallama k'o b'a jira k'a fɔ de ko n'a tola a sen na dɔnniya kɔfɛ a bɛ seli tiɲɛ o kama olu ko k'a fɔ ko farati tɛ mun na o de ye k'a fɔ k'a tigi ka segin a ka seli kan nin de ye kɔrɔfɔ fila ye dɔnnikɛlaw bolo masala in na wallahu taala alam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko jumadon ko ka suratu kafu kalan jumadon ko yala ko fasamantiya b'a la wa
suratul kafu kalanni jumadon awɔ hadisa dɔ nana a la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam albani hadisa minnu kiri k'a fɔ ko hadisa hasanu don o kama a kanunen don i ka suratu kafu kalan jumadon fɛ ni allahu taala ka diɲɛ ye wallahu a'lam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko jɔ naani seli la ko ni e ɲinɛna jɔ kelen kɔ seli bannen kɔfɛ e kan ka mun kɛ sisan n'i hakili jiginna a la seli bannen kɔfɛ jɔ naani seli la n'i ɲinɛna jɔ kelen kɔ i ɲinɛna yɔrɔ mun kɔ a ka kan n'i tilala seli la i ka o yɔrɔ lanati fɔlɔ o de ye baara fɔlɔ ye misaliya bolo ma e tun bɛ selifana seli la e ye jɔgɔ saba seli ka salamu bila i ɲinɛna kelen kɔ wali i bɛ lagansara seli la o ɲɔgɔn wali i bɛ fitiri seli la i ye fila seli ka salamu bila wali i bɛ safo seli la e ye saba seli ka salamu bila wali i bɛ fajiri seli la e ye kelen seli ka salamu bila i ye mun to yen fɔlɔ i b'o de lanati nin de ye fɛn fɔlɔ ye mun ɲininen don i fɛ i ɲinana ka jɔ mun to yen i b'o jɔ lanati kelen n'i y'o jɔ lanati walasa i ka seli ka dafa alakira ka taabolo kan sallallahu alaihi wa sallama i bɛ sujudu kɛ sujudu mun ye dagereni sujudu ye o bɛ fɔ ma ko sujudu sahawi ɲinan sujudu o ɲinan sujudu mun n'i b'o kɛ o ye baada de ye n'o ye jidili kɛli seli la o sujudu ye ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa min bɛ yen n'o ye zuliyadɛni ka hadisa ye. k'a fɔ ko ala kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a selila ni sahaba ye jɔko naani seli la a kira ye jɔko fila de seli ka salamu bila kɔfɛ o taara fɔ a ye mun kɛ o la o taara fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira nana ka jɔko fila tɔ seli a tilala jɔko fila tɔ seli la a ye salamu bila mun kɛ a ye baada de kɛ o de kama dɔnnikɛlaw kumana sujudu mun bɛ kɛ ka seli dilan a kibaru la dɔw ye nin dɔrɔn ta k'a fɔ ko sujudu sujudu mun bɛ kɛ ka seli dilan k'a bɛɛ ye kabila de ye fo ni maa min ye salam bila ka seli tɔ to n'i ye salam bila ka seli tɔ to e dɔrɔn de bɛ baada kɛ n'o de ye ka tahiya kalan ka ban ka salam bila k'i ten turu ko fila ka tila ka salam wɛrɛ bila nin mun filɛ nin ye hanabilaw ka madahabu la olu ye nin de ta k'a fɔ ko sujudu fɛn fɛn bɛ kɛ seli kɔnɔna la ɲinan dilanni kama a bɛɛ ye kabila de ye illa man sallama kabila tamami sɔla fo ni maa min ye salam bila k'a sɔrɔ seli ma dafa k'o tigilamaa kɔni ale bɛ baada kɛ olu y'a ta nin de la mun ye malikiya ka madhabu ye olu ye tali kɛ nin na ni hakilina ni faamu dɔ ye o ye tali duman kɛ nin na ni hakilina ni faamu ye ko n'i ye nin ka lahalaya lajɛ a tigi ye dɔ de fara seli kan ka d'a kan a ye salamu bila yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ salamu bila yɔrɔ ye a tilala ka na salamu yɛrɛ bila kɔrɔ a ye salamu naani bila a ye salamu naani bila salamu naani o ye farankan de ye seli kɔnɔna na o de kama olu y'a jate k'a fɔ ko ni farankan fɛn o fɛn mun kɛla i bolo n'o ye jidili ye i ka kan ka o dilan ni baada ye o y'a ta nin hadisa in kɔnɔna la nka hanabilaw olu bolo n'i b'a dilan i ka fili bɛɛ bɛ dilan ni kabila de ye fo n'a kɛla ni nin ye mɔgɔ min ye salam bila k'a ka seli tɔ to o b'a dilan ni baada ye ka da nin hadisa in de kan walasa an ka kuma dafa madahabu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kabila ni baada kibaruya la indal imam abu hanifa rahimahullah laysa hunaka illa ba'da salam foyi tɛ yen abu hanifa ka madhabu la fo n'a kɛra ba'da salam ye seli bɛɛ bɛ dilan ba'da salam de ye ka d'a kan ale ka faamu ye duman ye seli jɔko hakɛw dɔnnen don a kinbiriminɛ hakɛ dɔnnen don a tenturu hakɛ dɔnnen don jɔko kelen jɔko kelen tenturuko fila de bɛ a la seli mun ye jɔko naani ye tenturuko seegin seli mun ye jɔko saba ye tenturuko wɔɔrɔ seli mun ye jɔko fila ye tenturuko naani i y'a faamuya o la ale bolo en tant que i ma salamu bila n'e nana tenturu wɛrɛ kɛ a bɛ komi i ye dɔ fara seli tenturu kan o kama n'i b'a dilan i b'a dilan kelen ko a salamu bila n'o ye baada salamu ye ahanafu taara nin kan mun ye shafiya ye olu ma baada yɛrɛ sabati kabila dɔrɔn de b'olu bolo o kɔrɔ i bɛ sujudu fila bin yanni i ka salamu bila o ka dalilu ye jumɛn ye ko n'i ye salamu bila i bɔra seli kɔnɔ n'i bɔra seli kɔnɔ e tɛ se ka bɔ seli kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i b'o seli kelen dilan tuguni nin kɛra olu ka faamuya ye nka madama hadisa nana ka kabila kofɔ ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam ka baada fana kofɔ ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o la hanabilaw o ni malikiya olu ye kabila ni baada sabati malikiya y'a sabati cogo jumɛn na olu ye kabila kɛ nagasi ye ka baada kɛ farankan ye jiidili ye nka hanabilaw y'a sabati cogo jumɛn na olu ko k'a bɛɛ ye kabila de ye fo ni maa min ye salamu bila k'i ka seli tɔ to nin mun filɛ nin ye madahibu ka kibaruya ye kabila ni baada ko la o la nin tigi mun filɛ k'a ta fɔ ale bɛ kabila tɛ kabila kɛ a bɛ baada de kɛ a ye salamu bila ka seli jɔ hakɛ mun juru to a la a b'o sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka baada kɛ nin de ye a ka seli dilan cogoya ye ɔ nin de kama dɔnnikɛlaw ko k'i kan ka kabila kɛ yɔrɔ min na n'i filila ka baada kɛ k'a b'i wasa i n'a fɔ i kan ka baada kɛ yɔrɔ min na n'i filila ka kabila kɛ k'o fana b'i wasa wallahu taala alam an balimaw nin bɛ dan sigi an ni imamu ka kɔrɔfɔ in na ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jazakallahu khair